anyị lota ọtụtụ n'ime anyị elota na mgbe anyị na-eje akwụkwọ ị sụwa Igbo ata ya afụfụ asị na ọ vernacular mana alo ndị ọcha kpa ka ba ga-esi wee mee ka anyị lozọọ ife ndị nna anyị fa na nna anyị fa ji wee bi mgbe gboo bụ ife na-adịrị ụfa mma ka anyị wee soro nke ba anyị wee sobeli afụzi ife na-eme na baa mgbe gboo nwanne ere egbu nwanne mgbe anyị ka a na-atụ ilu sị na mmadụ ere egbu ozu onye eso wee kwa mana ụbọsị taa tata nwanne na-egbuzi nwanne ya nne egbue nwa nwa egbue nne ejekwuzia nwa n'ụlọ ụka na-agbagbu ndị mmadụ ọ bụrụ ya zite anyị na ife ndị ọcha ya anyị ṅomiri ara agakwa ọfụma na be ba o wee bụrụ na ife m chọ ikwu bụ ka onye ọbụla onye ji osi na be ya bido n'ibulite omenala igbo omenala na-esiga ịwa ọjị dị ichi ọzọ dị ichi ichie dị ịwa ji dị ife ịgba akwụkwọ alụmdi na nwunye ka omenala dị o shika eshika na ọ bụ ọzụta nta ka mma agụba mana anyị ewerebe ya n'ofu n'ofu wee kwalitebe ya mgbe ị bịara lee ya anya ọfụma ị fụ na omenala anyị ka nke ndị ọcha mma na ka enwe nwa nke tata ife anyị bịa bụ ịwa ji abịa na obosi ka esi eme bụ na igwe obosi wasịa ji a na-akpọ Obiọra igwe ndị ichie awa nke anyị na-eme ebe abụrọkwọ ezigbo omenala nke otu esi eme n'obosi na ife anyị na-eme ebe a bụ ịwa ji Obiọra obosi na Amerịka dị iche na nke ome- na omenala ya na-eme maka na ọktoba 7 ka igwe obosi ya-awa ji and ọktoba 8 ka ndị ichie ma odogwu obosi ma Iyasele ma ndị ichie obosi niile ya awa ji na obosi mana anyị sị ka ebe ọ bụ na omenala anyị na-anazi anyị ụlọ igwe kpaa nkata o wee sị na ọ ya dị mma ka anyị bido mebe ife ya eji bulitebe omenala anyị ebe a ọ ya bụ ndị ọ ba na ntị ba nwee ike bịazi afụzia nke esi eme ya na ụdị o kwesịrị ịbụ n'ụlọ ife dị n'ịwa ji bụkwanụ na be anyị mgbe gboo na ji bụ oke nri a na-agba akọsịa eke ya n'ọba o wee nọọ ofu arọ ọ ya abụ alụba ọlụ alụsịa gbue ji ndị nne na nna anyị fa mgbe gboo ewee gbakọba rụọ ji esuru na mmanụ wee likọsịa ọnụ wee kelee chukwu n'ife ome ife akọ n'ana wee luo ọfụma wee na-ayọkwa ya ka ọ melụ na-aga nke bụ n'obodo a fa na-abịa Thanksgiving fa mee ya fa egbue tọki rụọ poteto mee mash poteto wee kele Chukwu ọ bụkwa nke a bụ nke a maka ndị ụfọdụ na-abụ fa sị na fa na-eje ụka na ụka fa ekweta ya ma fa ya eme nke ndị ọcha o wee bụkwu ya onye elu ka ọ tụgharịa obi ya na nke a bụ nke a ka anyị ghara ikwuru gaba na ife ya eme eme echi ka daalụ nụ

Ee, Obidịya na-ebunyezi Odogwu Obosi ọjị Iyọm Obidịya na-ebunyezi Odogwu Obosi ọjị ka ọ mezie ya ka esi eme ya Ehe. ọ bụrụ na ọ bụnyesizi ya ndị dute ya ụnụ adụzie n'akụkụ ụnụ were oche ụnụ

ọjị abịa biko ka nwadịana ndị eze nwadịana ndị eze ihe eje kwụrụ n'iru Odogwu Obosi ka ọ gwa gị ka ibu ihe ebe ọjị a na-ejega maka na ọjị a abụrọ ọjị a na-awa n'ike Odogwu Obosi, over to you. Ndị be anyị, ọjị abịakwa nụ. Iyọm dọkịta ogbu ya mmadụ, Obidịya odo. Weta ọjị ka e wee kelee ndị bịa. M na-asịzi ndị bịa be a, bịa n'obi ndị Igbo na Atlanta ka anyị bịa nọrịa wee kwalite omenala Igbo. abịa n'ife dị n'ịwa ọjị ya na-ekwu maka omenala ịwa ọjị bụ ofu n'ime omenala ahụ dị ezigbo mkpa n'ala Igbo maka na ọjị bụ ife ndị Igbo ji ekene Chukwu ekene Olisa n'ife ome ị bịa be onye Igbo ọ bụrụ na o wetara ọjị ma ọ gọọlụ ya ọgọ ọjị ịma na ọ nabatara ya na ọjị a Obidịya bute ezigo na anyị nabatara ụnụ ncha dị ebe a ma omenala so na ife ọjị erika n'ala Igbo and ọ na-esite na abịa n'akụkụ Igbo dị iche iche ụfọdụ nwesị ụdị dị iche fa si awa ọjị mana nke anyị ga na-emepụ na mgbede a bụ otu esi eme ya n'Obosi o nwee okwu usoro e na-esi awa ọjị mana m ga-ekwu nkenke nwa obere maka na oge adịghị oge nna nlefe anya otu e bute ọjị ọ bụ n'ala Igbo aka m awara ụtụtụ onye nọbịa ọjọọ ụtụ wee bịa ọjọọ izu onye ya-awa ọjị wee mee ụtụtụ na a sị na nwata ara abụ mmadụ ara abụ nwata n'anụ o gbu mana m nee anya afụ na nna m nọ ebe a bụ nwa esi eze onye oru Sir architect dị ọnọchie si ebe dị ka naijiria kwụsịlata na london zutu obere ike wee bịaba sị ka ọ bịa kwadoro nwa ya na-awa ọjị ọ na-abụ n'ala igbo ichie ichie asị na-echi ibe okenye n'ọzọ ihe eme ife okenye kwesịrị ime mana ndị igbo tụkwasịrị ilu sị na onye nzuzu na-amarọ na nna ya bụ nna ya na mmadụ ara akarị nna ya elekwa m anya dị ibe a afụ m Iyasele obosi na onye bie ọ dị be eze abịa na obosi eweta ọjị igwe nọdụ ya igwe awa ọ bụrụ na igwe anọrọ Iyasele awa na Iyasele bụ

na ka o si wee dị nya nwa ya nwekwa ike ịwa ọjị a na ọ Iyasele obosi ka ọ bụ mana ife m na-eme ka maka ọ bụrụ ndị kwu okwu a sị na ọ gbajue tọlụ ọmụwa ka ọ bụrụ ụtụtụ onye onye ichie ka mụ bugalụ nna m ka ọ wa na mmadụ ara aka ọtọkọsịa ma ọ bụrụ nwa dọtị ya tọkọtị ya tọkọtị ka mụ bugalụ Iyasele obosi bụ my prime minister ka ọ wa mana ndị Igbo nwere ka fa si eme ife a sị n'ọrụ ka e ji alacha ofe dị ọkụ ọzọ obosi bịa buru ọjị a ga-ezukọ nna m ka o were ọjị gwa m ife ọ chọrọ ka m mee onye ichie gị bụ ịma omenala ee eze onye oru

ọkọlụ na-ede onye nwelụ aka kụba na aka Ogbueshi nna m asịgo m gaba n'iru obi sie m ike mana nee anya n'aka ebe afụ na Iyasele ya Iyasele Obosi na

ife anyị bịa tata bụ omenala a na-ekwe ukwe mgbe pastọ na-aka ụka na ọ na-ekwe ukwe ọzọ Obosi na-ene m anya n'ọnụ azụ okwe na-ene m anya n'ọnụ ma ọ ma ma na-ekwebakwa a na-ekwebata afọ mkpụrụ si ene m anya n'ọnụ

oge ebe Iyasele traditional pachari agbagwara ụmụ amadi ya na ụlọ mụ na be mma ọ mụjuo ụmụ n'aka ka mụjuo ụmụ n'ọkpa ha yi eke ụlọ esi nọsị ebe a nụ na na-ebugharị ọjị na ọjị buru iburu na-eso n'azụ ayie
ịmụkwa ọbịa mmadụ Ee, onye mmụọ bịa onye ndị mmụọ ọrụ bụ ndị mmụọ webara na-ekwe nka kwụ ụzọ Ọ dị. ụnụ fụzinụ na nke a sị na ọgwụ dị ọtọ na-asụsị ụzọ ọnụ nna m ochie Ogbueshi eze onye obi sị m gaba n'iru Iyasele Obosi prime minister traditional sị m gaba n'iru mana e nwe ka omenala Igbo si wee dị na e nwe ndị ya-eweta ọjị before a waba ọjị na ọ na-abụ ọjị agba anọ egburu ya ọ bụrụ ma ọ bụza ndị Hausa na-agba ọzọ na-akpị ya ata na ere ji ya eme omenala Ee, anyị abụrọ Hausa Ife me bụ na ndị kwesịrị iweta ọjị rikwa nne mana m na-achọ ka anyị mee ya ọsịsọ ọ bụrụ na a gụpụtalụ mmadụ naabọ o nwee ndị m kpọ ndị kwesịrị iweta ọjị ka fa buga ọnwa onye nne ya ka ọ welụ ara m akpọkwa ya n'ụdị dị usoro dị anya na ana m akpọ otu o si bata m n'obi mana ndị kwesịrị inye ọjị a ya-enyefe ọjị but at least fa afụ ọjị m na-ebido ịkpọ ka e bunye Idemili United Atlanta president Nze Sam Odiegwu ọjị ka o were ọjị ebugalụ onye mkpọrọ ọmụ ebe ọ nọ ogbue kaba weta ha mma na-agwa ya ọsịsọ ebugalụ Eh, President ndị Idemili Community Union na Houston, Texas anụla ka o were ọjị ndị Idemili Association Dallas ọ bụ na ọ nwere onye president afanya si nye ọjị ka o were abịa n'ebe a si bịa bụrụ Idemili Obosi si Idemili e nwe obodo iri na itenaanị bụ ndị Idemili Obosi bụ ofu n'ime ya Alọ a bịa na ndị nne jikọ ọ bụrụ Alọ Ojoto na Obosi mana Idemili niile bụ Idemili niile bụ nwanne ọ bụrụ na ọ nwere Alọ ọ bụrụ na ọ nwere onye Alọ n'ebe a ọ bụrụ na ọ nwe onye Alọ nọ ya were ọjị o nwe onye Ojoto nọ ya ya wepụtala Ojoto ọjị na ụmụnne Obosi o nwe onye Abacha nọ ya wepụta ọjị ma Abacha Abatete were ọjị Akwa Ukwu were ọjị Ọka Etiti were ọjị Eziowelle were ọjị Ideani were ọjị Mkpọ werenụ ọjị ọ bụ na o nwe onye Nnokwa nọ ya were ọjị Nnobi werenụ ọjị si wegalụ ndị Ọba ka wa were ọjị

onye
ọgwụgwụ ka ịbụ ka ụnụ si wee marụ na ebe anyị na-efe a bụ na obi ndị Igbo na anyị akpọ Dr. Joe Okoronta president ndị Igbo Union Atlanta ka ọ wepụta ọjị ọ bụ na Nnaemeka Chuka bụ president ndị Anambra State Association ya nke Atlanta ya were ọjị ọ bụrụ na ọ nọrọ ọ bụrụ na Oliver Nwabude nọ ya bụ the ex president ya wepụtalụ fa ọjị na-agakwa n'ihu o nwere ụfọdụ agwa m na mbe agwa m ụnụ na m ga egbu nkenke onye na akpọrọ ya ewekwana iwe na mmadụ erika mana si nye dr francis ọnụokwuli ọjụgbọrọ enyi nsogbu ha dị ka ọ were ọjị nye dr emeka ọnụọra anụ ọra ugbu echi eze obodo obi ka ọ were ọjị si nye dr nnamdi ọfọ dike mma ka ọ were ọjị nzere afọ ebe o zuo iti adị igbo ka ọ were ọjị nze azụ obi ajụrụ Nnabuenyi nze ọnụọra ibe igwe nwanne odogwu obosi ya were ọjị enye nna m ochie bụ nnanyelugo nze nwabuda ka o were ọjị enye maazị oke nwasike eze anị obosi ya were ọjị

Iya. Eh, biko si nyebe anyị nri dinner time ka erie ife maka odogwu obosi edebe ife anyị bupụtakwazi ya ka a na m ekpekwa ikpe abụ agụrụ nwa na agụba tu na ịkpụrụ esta na abụ ọgụ amịa one two three six asị m ya anyị esi ịchịkọkwa ọnụ 3 and 4 na-amụrị m ọ nwa m nwaanyị ee ha ukwere ya biko ka a kwado ịwa ji nye na kịrịkịrị efere ka a wee waa ji awasịzia ji anyị a continue with nri ndị egwu ewere pụta ọ ka esi eme ya anyị aya rapụ omenala mebe omenelu

na dịka m si wee kwu ọ bụrụ na obosi na ala igbo niile na-agbakọsịa ji alụsịa ọrụ ugbo ka ọ dị kọsịa ji rue ka egwu ji egwusizia ekee ya n'ọba

abịa na obosi ọ nwere ife dịrị anyị iche anyị na-eme anyị ji akpọ ya obiọra maka igwe ya awa ji bụ ya na-ebu na awa ji na obosi ọwasịa ndị obosi ndị ichie obosi awabasịa ndị ji obiọra bụ na mgbe anyị bụ mgbe e ji erikọta ife ọnụ e wee nwee esemokwu maka ndị kpọtụ mkpọtụ n'oge e ji eri obiọra afọ na papa na-eri nne igwe wee maa iwu si ịkpa ya esokwana okwu pụpụ erikosi ekene nkuku ọyọzia si ka eso ka wee buru na-aga ana ọ bụrụ na awasịa ji a na-akpọ ya n'obosi igbo onye nno onye na-awa ụbọchị igwe na-awa ọwasịa onye ọbụla erikọsịa ndị ichie wa emekwa otu ahụ

na ife m ji eme ka onye na-awa ji bụ na ọ bụrụ ilu ma ndị ji ọ bụrụ na onye gbagotego na ebe n'Obosi na na baa mana iyi ka ụmụaka ka wee zukọ na na ịgbagota elu abụrọ ka a bịa na-efe gị na ọ gịwa ga na-enyere ndị ọzọ aka na ụmụaka bụ ebe a bịa na ebe obodo ọbụla ị chọọ ka ị ma aka fa si eme ị nee aka fa si eme ụmụaka fa lee ụmụaka fa anya ị wee mara ụdị mba ha bụ na Obosi bụ na e rigota ọ bụrụ na ka a sị it's about the weakest of the society ọ bụghị ya na okenye ndị obere n'anya

Power. Olu na ala. Oh yes. Esi. Olu na ala. Yes. Obiora means na obi onye ọbụla. Ị nwerọ ajọ obi, ị ra ata amoosu. Ọ nya bụ Obiora.